Saludu a totu, amigos de vicinu e de lontanu. Benennidos a su canale YouTube de Pedru Pigut. Bos apo saludadu, como carchi acraramentu lu faghimus, m'at iscritu Zuanne Mele e m'at mandadu duas ottavas de Moretti cun Curcu e bos las lezo. Mama tua t'at penadu tantu cando fit raida 'e te. Creiat de àere fatu unu santu e invetze de àere incoronadu unu re. Si si fit acatada oe a mie cre solu a tie t'aiat piantu. Creiat de àere fatu unu casteddu e nd'est bessidu unu molenteddu. E li rispondeit Curcu, Mama mia m'at fatu che a tie de figura gràcile e piseddu, ma m'at fatu candidu che nie non so poeta mannu che a tie ma fortzas mi at dadu che noeddu, Su molenteddu de paga figura ti dat matana in sa domadura. Quindi bedides chi nois amus odolau custu curcu, meda zente no lu connoschet, inoghe Zuanne Mele m'aiat nadu chi fit naschidu a Cuglieri, ma inoghe apo agatau unu documentu Priamo Palmerio Curcu, nàschidu a Scanu Muntiferru su mille otughentus norantases e mortu in Frantza su mille e noighentus chimbantases. Quindi si b'at carch'àteru documentu, custu est unu documentu ufficiale. Poi cherzo ringratziare puru dottor Giuseppe Deidda, m'at mandadu custa òpera iscrita dae su babbu chi est bistadu in sa ritirada 'e Caporetto. Est una bella òpera ca sun meda meda otavas, eo mi las apo lèzidas guasi totu e l'apo mandada, ca custa no est cosa 'e pèrdere, che l'apo mandada a Otieri a su Centru de Cultura Sarda chi est abertu issu dae su Prèmiu Città di Ozieri. Lu ammanitzat Antoni Canalis, dotor Antoni Canalis, bi l'apo telefonadu e m'at nadu, mandandelu ca andat archiviadu ca custas sunt cosas de archiviare in logos adatos pro èssere istudiadas e analizadas. L'apo pregontadu giustamente su permissu de la pòdere mandare e mi l'at dadu, m'at nadu antzis chi fit cuntentu chi s'òpera 'e su babbu no andaiat lassada gai, chi est una cosa meda importante, ca custu cantat in otava s'istòria minutu pro minutu de sa ritirada 'e Caporetto, quindi b'at cosas meda chi de istudiare, est istòria Ultre che poesia est istoria puru, istoria cantada in otavas. E como passamus pianu pianu a Antoni Cubeddu, unu de sos mannos poetas. Antoni Cubeddu naschit a Otieri in su mille otighentossessantatres, mortu a Roma in su mille noighentossessantachimbe, a chentu e duos annos. Òmine elegante, òmine educadu, pedra de fundamentu de sas garas de poesia irventeit su professionismu poèticu, umpare a Pirastru e a Moritu. Colosso de sa musa, pilastru portante de su mundu poèticu isolanu, faghiat otavas pienas che ou. Otavas robustas e de sutzu, faghiat esòrdios a meraviza, si punghian unu chin s'àteru, proaian sas fortzas prima de intrare in tema, isvilupaiat s'argumentu in d'unu modu impecàbile, giogaiat su versu e i sa rima comente cheriat, mastru de sos mastros. Umpare a Pirastru, Moritu, Contine, Cucca, Cugurra, Pira, Sassu, Tuccone, De Martis, Morette, Maria Farina, su babbu 'e Antoni Farina, duncas poetas chi faghian tremare su palcu. In su milleutighentos norantases a Otieri fatein sa prima gara organizada cun lezes, giurias e totu su chi b'est ancora oe, ca prima cantaiant sempre, ant sempre cantadu in Sardigna dae tempos antigorios, ma cantaiant goi in sas piatas, in sas festas, sentza un'organizatzione, poi b'ant fatu S'organizatzione, b'ant fatu una zuria, bi fit su primu premiadu, bi fit su segundu e forsis su terzu puru. Su binti e bintunu de cabidanni de su milleotochentosnorantases a Otieri, a sa festa de sa Vergine de su Rimediu, beniat fata custa gara e-i sos poetas fin. Ascurtade 'ene. Antoni Cubeddu de Otieri, Giuseppe Pirastru de Otieri, Gavino Contine de Siligo, Antonio Farina de Usilo, Francesco Cubeddu de Otieri, Salvatore Demartis de Ossi, Michele Cuccuru de Usini, Antonio Andrea Porcu Deledda di Martis e atteros puru bi nd'aiat. Quindi comente idides inoghe una cosa curiosa, Antonio Cubeddu de Utieri e Francesco Cubeddu de Utieri. Poi abbaidade un'attera cosa inoghe, Sa giuria fit cumposta dae s'avocadu Antonio Fresu e de Alessandro Meloni e aiat pro presidente un'àteru poeta de Otieri, Giuvanni Cubeddu. Igue b'aiat una chedda, una tana de sos Cubeddos chi fin totu poetas inoghe. Pensade, Antoni Cubeddu, Francesco Cubeddu e Giovanni Cubeddu. Quindi abbaidade comente fit fata e da igue parteit Su professionismu de sos poetas, sos poetas professionistas pagados e binchian su prèmiu, tzertu sas primas bortas binchian su pannu comente bos apo nau àteras bortas, e como pianu pianu andamus a lèzere carchi cosighedda de tziu Antoni Cubeddu. A unu collega, mi inoghe at fatu cust'otava a unu collega, lassàdemi in paghe santa reposare, non mi fetas giambare sos foglios, ca sas chimeras tuas e degoglios non m'aturdin ne faghen ispantare, ca ses chei sas undas de su mare ch'andan a s'atapare a sos iscoglios, Poi torran in segus muribundas pro dare logu a sas atteras undas. Abbaidade de ite pasta fit fatta, e fin totu comunque de totu de sa matessi pasta in cussu periodu fin totu mannos. A Remundu Piras inoghe, chi cheret iscommitter s'arva cana de Cubeddu, ca jughiat un'arva cana longa, tando si usaiat meda. E l'at nadu Piras, Piras inoghe teniat vintitres annos piseddos caros, fit zòvanu e, vintitres annos, e fit già pagu pagu fit bator chimb'annos cantende. E Piras l'at nadu, si la giogas cun megus s'arva cana, a tudda a tudda tota ti l'ispilo. daghi de s'arva tua ti mutilo e chi in barras non ti restat lana, tando leo una rucca filonzana e cun paritzos cabos chi nde filo ti prendo bratzos anca dossu e giua e restas presoneri in s'arva tua. Ma ite abbaidade ite l'at rispostu tziu Cubeddu, Pienu de fanàtica mania Remundu ses istadu e as a èssere, si a ti nobilitare as a resèssere tando acuistas pius simpatia. Tropu nodosa est pro te s'arva mia ne filare la podes e tèssere, finis sos didos e t'asciutas sa ucca chena pònnere sa lana intro sa rucca. Inoghe a Frantziscu de Martis, Frantziscu de Martis fit de Ossi, unu de sos mannos, apo agatadu paga cosa super Frantziscu, Antoni Andria Cucca chi fint de Ossi, b'est paga cosa in ziru agatada, e bisonzat de andare a Ossi chircare sos antzianos si bi nd'at ancora zente chi s'ammentat ottavas suas. Inoghe a Frantziscu de Martis l'at nadu, Cando ti 'antas menzus de ognunu, faghes in modu chi de te si nde rian, pro chi avalorados bene sian sos meritos chi tenes connotos sunu, iseta chi a tempus oportunu sa corona sos ateros ti dian. Si ti la tessis tue pagu durat, su 'entu dae conca ti la furat. A Barore Tuccone, quindi comente 'idides fin bene affianzadu dae mannos, tando fin totu mannos, e l'at nadu a Barore Tuccone, e pensade chi Barore Tuccone, Fit nadu puru su poeta filòsofu ca fit una persona ischida, leziat meda, istudiaiat meda. Ma Cubeddu fit un'elegantone in sa poesia, mai ofendiat meda isse cantende, biadu a tie chi ses arrividu a imparare totu e totu ischire, Deo non bi so pòtidu arrivire pro chi innanti 'e te sia naschidu, mira chi medas bortas nd'apo 'idu mòrrere a sos chent'annos o isparire, nende, non sento 'e mòrrere in cust'ora ma sento chi no isco nudda ancora. Quindi comente 'idides. Sa fit una bella limba e segaiat bene puru s'otava, la giogaiat bene e aiat unu vocabulàriu de importu, connoschiat meda peràulas, meda. Nos custa l'at cantada a Nughedu San Nicolò s'annu de su millenoighentos e ùndighi, pensade, a su a su comintzu de su sèculu passadu. Si bos cherides allegros e sanos, no cojuedas istadebos solos, cantu istades bajanas e bajanos brinchende a tundu parides crabolos. Bolada sa 'ajania dae manos, sun finidos sos sàltios e bolos. Azis a carignare sas amantes ma non brincades ca sezis pesantes. Inoghe lu 'idimus, caru Gavinu sa idea giamba, inoghe, Antoni Cubeddu sa vertude teniat in custu tema e beteit in cara a Gavinu Contene su visciu de sas imbreagheras. Gavinu Contene teniat su visciu in tema e rispondeit a sa matessi manera iscobiende segretos de Cubeddu meda pius diligos e delicados. Cubeddu li neit a Gavinu, Caru Gavinu, sa idea giamba e gai non faeddes a sa manna, Ca si non marcias pulidu e in gamba ti faghes tue etotu sa cundanna. Deris note andaias tamba tamba oe ses fichidu e oe ses fichidu che canna. Deris note podias rezer pagu e oe prite non ses imbreagu? Quindi l'at iscobertu a isse chi fit chi bufaiat e fit a beru chi si bufaiat Gavinu, carchi tatzighedda si la bufaiat, sì. Ma Contene l'at rispostu e l'at isveladu un'àteru segretu, cando cantas, Cubeddu, s'oju aberi e non faeddes gai a s'isfrenada. Deo, magari sia furisteri, isco sa vida tua iscravistada. As sa muzere a Utieri e i s'amiga che l'as in Patada. Nara Cubeddu ite est chi ti nd'achistas dae su visciu pro ite no ti nd'istas? Quindi comente chi 'idides, unu corpu daiat s'unu e bi lu torraiat sùbitu sùbitu. a unu poetuzzu, unu poeta minore, ca in carchi paeseddu a bortas mancaiat su poeta invitadu, su poeta mannu e che faghiant pigare carchi piseddu e custu giustamente a bortas custos piseddos sun unu pagu fortes de corazu ma poi de poesia a bortas debiles puru. A sos pilotas est su 'olu addatu, Tue non podes bolare che ae, tando a passu pianu in terra bae e lassa·lu su 'olu chena fattu. S'alzas in altu e 'ardes bile rattu, t'attaccas e nd'istrazzas dae sa nae, e tando lestramente e non pianu rues a terra cun su rattu in manu. Inoghe ch'andamus un'atera, a unu chi cheriat pigare a su palcu. Custa est bella a beru, eh! Custa la connoschent meda zente, pro cantare cun issos. In su palcu bi fit Antoni Cubeddu, Gavinu Contene e Barore Testone. Però chie li neit a no bi pigare est bistadu Cubeddu e li neit, sessa, eras cun lamentu e cun piantu, permissu no ti donat libertade, inoghe ch'est sa Santa Trinidade, Babbu e Fizu e Ispiritu Santu, cando mai podiat fagher tantu tres pessonas in d-una maestade? Essende nois tres e deus unu, no che nde faghet bisonzu nesciunu. Pensade cant'est bella ed elegante custa ottava. E calicuna la neit puru a Remundu, e Remundu tando fit, in cussos tempos primi totu giughiat sa 'oghe sana, ancora no li fit sutzessu cussu dannu a sa 'ula, E finidu custu bos lezo cun s'ottava chi at nadu a Remundu, Remundu cheret sa prancia 'ettare, chena a ischire a cale ne a chie, cun d'una prancia fritta che-i su nie totu sas pijas che cheret bogare, finghe chi sia pannu de pranciare leami pone in mesa e prancia a mie, Tue sueras su dossu 'e sa camija, ne pannu istiras ne che ogas pija. Abbaidade comente giogaiat chin sas peraulas in sa in sas ottavas. Inoghe li nd'at nadu torra un'atera Barore Tuccone. Tuccone isbagliaiat pagu, eh! fit un'omine attentu cantende in su palcu e isse bi lu bi lu narat. pratica Tuccone fit non pro casu bos apo nadu, ia l'ischides totu chi lu chiamaian su poeta filosofo, infati isse bi lu narat inoghe, pro chi non sias fazzile isbagliende, infati no isbagliaiat fit, pro chi non sias fazzile isbagliende, pensa meda e faedda reguladu. Ponemi mente e istudia cagliadu e impara a cagliare arrejonende, ca si ti leas tropu presse nende su chi prima 'e narrer no as pensadu, sugetu ses a ruer in impiccios e che la finis nerzende pasticcios. Quindi abbaidade comente la ziraia s'otava e Fit veramente la pintirinaiat s'otava, la ricamaiat propriu. Ancora a Barore Testone. Si tue mente pones a Cubeddu de fronte a chie offendes t'imbenuja, E perdonu li pedis e iscuja s'apo mancadu in opera o faeddu, ca pro no giugher su coro nieddu est menzus a presentare cara ruja, si no da chi s'offesu as a presenzia intendes su rimursu in sa cuscenzia. Abbaidade comente comente bo l'apo nadu chi la ricamaiat e pensade Cubeddu fit unu muradore. a pedras 'e siccu, muradore, Antoni Cubeddu e Pittanu Morette inoghe che narat a Itiri Cannedu, e Cubeddu, non bramo menzus sorte de mi attendere, ne bi at acuistos uguales, che comporare a tie e cantu 'ales e cantu ti cres tue ti 'endere. in sas comporas pagu dio ispendere ma si mi paghein puntuale bendende a tie faghia unu fundu chi 'eniat su primu 'e su mundu, però Moretti fit unu de sos mannos etotu, custu non fit coltu ca leziat Moretti, Moretti fit coltu ca aiat fatu bator annos de seminariu.

Chi como ses cantende abbizadinde cun su printzipe 'e sos poetas sardos, chi ses bonu poeta l'isco e creo ma pro como su printzipe so eo, abbaidade arratzas de otavas de pesu, bai chi sos poetas oe no che nd'amus a custos livellos. Cubeddu rispondeit, Bos cherzo ammentare, Clemente Ottavu unu paba, cheriat incoronare comente grande poeta ponner sa corona de alloro a a Torquato Tasso, però sa die prima 'e li dare sa corona su Papa morzeit e quindi non b'est bistadu custu inconoro incoronamentu, abbaidade ite li neit Cubeddu, Clemente Ottavo a Tasso giameit a Roma cun b'idea santa e bona, ca de incoronare proponzeit s'eroe isfortunadu de Elicona. Sa die prima, però, ispireit Tasso chentza retzire sa corona, Tue chi morzas chenza s'odimende, ti ses a manu tua incoronende. Quindi abbaidade, non fimus mica arrexionende chin poeteddos de tres soddos, no. Bisonzu 'e tribagliare a mala gana, inoghe ite ch'est sutzessu, isse fit murende a siccu tribagliende in sas campagnas comente si faghet e passeit un'omine. Una die chi Antoni Cubeddu de Otieri in su mentres fit pesende·nde unu muru a siccu, passeit igue unu tzertu Felice Cau e li nezeit, Bonas dies, saludu pro chent'annos, Perdonaremi prego s'atrivida, ca bos pregunto a minores e mannos, nade si est de dae buis connoschida, una zente chi vivet in afannos gherrende cun sa pedra tota vida, zente chi da sa pedra totu ottenet chi de pedra si estit e mantenet, finende a isse. Cubeddu rispondeit, Bisonzu a tribagliare a mala gana. Su pòviru est fortzosu 'e tribagliare, ca sos chi in domo mèdios no an, trabagliende nde deven procurare. Viva sa gioventude forte e sana, ma viva su tribagliu pro campare, ca chie male in domo sua istat, pro fortza bogat pedra e pedra pistat. Capidu su mestiere suo? E li rispondet ancora Cau. Nde so restadu meda agradessidu de tanta gentilesa e cortesia, ca non solu risposta nde apo apidu, ma l'apo apida puru in poesia, già chi sezis poeta e l'apo 'idu apagademi un'atera bramosia, Una cosa chi cantat e allegat sena limba, comente si spiegat? E li fit ponzende unu un'ispètzia 'e indovinello. Cubeddu rispondeit, Sa zente si meravizat e ispantat. Est una novidade chi s'ammirat. Un'istrumentu in terra se piantat cun d-una machineta chi rigirat, no giughet limba faeddat e cantat, su fonografu còpiat e tirat, su chi nat sa zente o bene o male totu repitit isse tale e quale. Quindi fit su fonografu chi l'aiat abbodoladu. Amigos caros semus arrivende a finitia 'e s'abboju, però forsis eo ch'apo de libereddos antigos chi ch'an poesias de totu sos poetas, ottavas a bolu poi collidas in in totu sos palcos de Sardigna, e inoghe ch'est fintzas cussa ottava unu pagu diversa chi bos apo lezidu issara Cubeddu e Tuccone, pro chi non sias facile isbagliende, ma inoghe che nd'at tantas, sa s'atera abboju chi faghimus, ca non so si fato a Piras ca Piras bi cheret duas abbojos, e tres puru, ca poi apo a leare Piras, Sassu e Contene chi b'at cosa meda, b'at materiale meda, si nde podent fagher duas e las apo a fagher. Faghimus varios poetas chi in ottavas a bolu ch'an cantadu in totta sa Sardigna, inoghe che nd'apo paritzas e ch'apo atteros affares. Duncas, como bos cherzo saludare, istade·bos in paghe cun amore. Abbaidade in YouTube b'at àteras abbojos mios, faghide los connòschere a sos amigos bostros e a chie est amante de sa poesia. E iscriide mi chie at ottavas particolares e antigas de poetas passados Faghide mi l'iscriere. Ma a propositu cherzo saludare zente chi m'at mandadu email dae sa Frantza, dae sa Germania, m'ana mandadu una puru dae Londra, podassi chi siat carchi nebode meu chi b'apo inie. Ringrazio a totu cussos chi mi sighint in fora puru. Istade bos bene, passade Nadale 'onu a totu cantos, comporade per regalos, eh, comporade regalos, fiores, gioiellos chie at dinari, chie no at dinari nessi una rosa, a bortas una rosa balet cantu milli peraulas, e no bos poto narrer ateru, adiosu e istade bos bene.